u bɛ ka baara min fana kɛ baara min n'a ɲɔgɔnna tɛna kɛ fana dugukolo kan n'o ye ala ka so ye o jɔli maa minnu bɛ a ko sinji u bɛ k'o de fana kɛ olu bɛɛ lajɛlen na u bɛ hami k'u ka jɔnya yira k'a fɔ ala e de y'an k'an ka nin kɛ an bɛ k'a kɛ fana nka o bɛɛ lajɛlen na anw b'i deli an bɛ ka min kɛ a minɛ an ye ko sa an ka sara ɲuman sɔrɔ o la u siranna yɛrɛ ee, fɛn dɔ kana don a kɔnɔ min bɛ u bɔnɛ min b'u bɔnɛ n'u t'a baraji sɔrɔ komi fɛn jumɛn misaliya bolo ayiwa fɛn minnu n'olu bɛ se alahu subhanahu wa taala ma yɛrɛ yira ani tɔgɔ ɲini sabu sitana ale min ye an jugu ye Eh, ni kɔni n'i bɛ ala ka sira in kɔni kan tuma o tuma a b'a laɲini a ka taa sira tigɛ k'i cɛɛnɛ ka bɔ a kan walima ka sira datugu i ɲɛ i bɛ taa jɔ i tɛ tɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ ɔ a bɛ jan minnu fili maaw ɲɛ o dɔw ye yɛrɛyirantiya ye fɛn wɛrɛw ye k'a kɛ yɛrɛyirantiya ye k'a kɛ tɔgɔ ɲini ye walima ka ala ka yamarikan ka a sɔsɔ ala ko e k'a kɛ ten nɔ e b'a fɔ ayi nin kɛcogo in de ka ɲi n'o kɛra ka ban ayiwa baara tɛ minɛ o tuma na ibrahima alayhi salam ani a denkɛ u tun bɛ ka ala deli nin de la baara ka minɛ o de kama dɔnnibagaw yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ nin de kan ka kɛ ayiwa muumini jɔn ɲuman i kɛra cɛ i kɛra muso ye ni i ka hami baara ɲuman i ka se k'a kɛ i ka tila ka hami a ka minɛ fana sabu o de y'a laɲini ye hami ko fila i ka hami i ka se k'a kɛ i ka tila ka hami a ka minɛ ɔ ne bɛ hamini nin bɛɛ lajɛlen ye kɔnɔguwanko de don i b'i sɛmɛ ala de la o tuma a kɛli yɛrɛ i bɛ ala deli ala ka fanga d'i ma ka ŋaniya d'i ma i ka se k'a kɛ ko in b'o fana de bolo koyi o de kama i b'a ye fɛn min ye ala ko ye a misaliyaw ka ca seli filɛ nin ye misiri da filɛ nin ye i bɛ taa sɔrɔ ayiwa ala ka weelekan o de bɛ bɔ misiri kɔnɔ alahu akbar alahu akbar hayya ala salati hayya ala fala ayiwa k'a fɔ aw na a ye na a ye na i bɛ taa sɔrɔ o lahala in na o misiri filɛ misiri da filɛ nin ye a jɔli a ɲɛsinnen bɛ kare min ma dɔw sigilen bɛ gɛrɛn na u tulo bɛ a la seli bɛ wele ka ban sali bɛ kɔrɔta sali bɛ kɛ u sigilen bɛ u tɛ wuli ni mɔgɔ min segintɔ u b'a fɔ k'a fɔ aa i ni baraji i ni baraji ala k'a minɛ sabu ale ye fɛn min ye fari in kɔni sitana kɔni sɔrɔla k'o faga a tɛna baara in kɛ o tuma na jɔn bɛ hami ayiwa i ka se k'a kɛ de ala ka farifoni d'i ma k'i ɲɛsin a ma i k'a kɛ o ye ko ɲumanba de ye o tuma na o min filɛ nin ye i bɛ ala deli o de la o de kama an bɛ ala deli bato n'a kun bɔra i ka ala deli de ala bɛ fanga d'i ma cogo min i ka se k'a kɛ ka farifoni d'i ma i ka se k'a kɛ ka limaniya d'i ma i ka se k'a kɛ o tuma na o kɔfɛ n'a kɛra sa i ka hami ka kɛ k'a fɔ ala k'a minɛ sabu ka hami ni o ye o bɛɛ lajɛlen bɛ e ka majigi de yira ka yɛrɛ kolo ala ye k'a fɔ ale de ye masa ye k'i ka jɔnya yira ala la ko in ye o de ye o tuma ibrahima alayhi salam ani ismail u y'an kalan o de la o la ɛ n'i ye ɲuman kɛ ka ban e kɔni o la nin kɔni ɲuman kɔni kɛra fɛn wɛrɛ tɛ nin nɔ nin bɛ minɛ de an donna arijana kɔnɔ ka ban ayi e ka hami ka kan ka kɛ de a ka minɛ i b'o duwawu min kɛ de allahu subhanahu wa ta'ala a bɛ jɔnw kɔrɔta ni sira min ye o fana y'o yɛlɛyɛlɛnna dɔ de ye o tuma hali n'an ye baara ɲuman kɛ ayiwa an nana ɲɔgɔn sɔrɔ misirijɔ de la an nana ɲɔgɔn sɔrɔ kurana kalanni de la an ye nin baara ɲuman in kɛ an ka tila ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye k'a fɔ ala k'a minɛ o de kan ka kɛ o tuma na ninnu ye an kalan o de la rabbana taqabbal minna ya ma e k'a minɛ an bolo baara in minɛ an bolo innaka anta samiu alalim e de ye mɛnni masa ye e de ye dɔnni masa ye a kɔrɔ an bɛ ka damakasi min kɛ i la e allahu subhanahu wa taala e b'a mɛn alalimu e de b'an ka lahala dɔn

ɔ o minɛni allahu subhanahu wa ta'ala a y'a fɔ fɔ cogoya la yɔrɔ dɔw la i b'a ye k'a fɔ ni minɛni kɔni kɛra ka ban ayiwa o ye doni jiginnen ye nka n'a ma minɛ aa doni ma jigin dɛ innama yataqabbalu llahu min almuttaqin ko ala bɛ minɛni kɛ ala ɲɛsiranjɔnw de bolo o kɔrɔ ni ala y'a minɛ e farala o jɔn ninnu de kan ala ɲɛsiranjɔnw fana olu fana de bɛ kisi o tuma minɛni in kɔrɔ ye o de ye o de kama ala ka jɔn ɲuman dɔ ko ayiwa a ko ni ale ye danganiya sɔrɔ ko hali ala ye sujudi kelen minɛ ale ye o baraji sabatira diɲɛ in kɔnɔ kɔni ale hakilila bɛ tigɛ a bɛ ala deli a ka sa dɔrɔn a ka taa ka taa o nɛɛma na sabu ko ala ko innama yataqabbalu llahu min almuttaqin o la o kelen min minɛna de o kɔrɔ ye k'a fɔ o minɛna ala ɲɛsiranya de bɛ yen nɔ n'o tɛ ala ɲɛsiranya tɛ yen a mana caya cogo o cogo a mana bonya cogo o cogo walima a gintan mana bonya cogo o cogo surtout an filɛ sisan tile min na maaw kɔni ye koɲa nin kɛ k'a fɔ n'a gintan bonyana a jama bonyana a bɛ taa sɔrɔ fɛn caman bɛ yen a gintan ni a woyow ka ca a mankanw ka ca nka i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye kɔmi barikon lankolon yɛrɛ de si de tɛ barikon lankolon gudugudu min fɔ dɛ o dɔrɔn de don donc nafa foyi tɛ a la mɔgɔw kɔni ayiwa u bɛ ɲɔgɔn ɲini don peut-être u bɛ se ka intérêt dɔw sɔrɔ diɲɛ ko ninnu na a ko ninnu kɛrɛfɛla la mais lahara ala yɔrɔ ni ala ɲɛsiranya tɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ foyi tɛ sɔrɔ o tuma nin ye duwawu ye eh, an kan ka nin duwawu in kɛ alhamdulilayi i b'a ye ayiwa waati min na a bɛ fɔ k'a fɔ mɔgɔw bɛ duwawu kɛ u bɛ duwawu minnu kɛ a caman na u bɛ nin fara a kan o tuma na o ka ɲi hali i b'a ye sunkalow la ayiwa n'u bɛ duwawu kɛ kunutu n'a ɲɔgɔnna ninnu na ou bien n'a fɔra k'a fɔ an ka duwawu kɛ ayiwa duwawu laban u b'a fɔ rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim o tuma na o ye duwawu ye duwawu min ni ala ka jɔn ɲuman olu ka duwawu de don olu ka duwawu de don o tuma na o yɔrɔ in na sa an ko nin duwawu labilalen ye i mana baara ɲuman min kɛ i bɛ se k'a kɛ voilà sabu mun o yɔrɔnin in na sabu diinɛ in ko ye fɛn jumɛn ye sira filɛ nin ye a ye bɔ nin fɛ diinɛ in ko y'o de ye sira filɛ nin ye a ye bɔ nin fɛ a tɛ fɔ o ma k'a fɔ al-ittiba ka tugu a kɔ o la n'a ye nin fɔ nin yɔrɔ ninnu na ayiwa yɔrɔ min bɛ yen nɔ diinɛ in sira in maa min nan'a yira an na o tɛ ala kira ye sallallahu alayhi wa sallam n'an bɔra ale nɔ la yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ nin fɛn min filɛ nin ye ayiwa anw ka jate la a bɛ se ka taa nin fɛ a bɛ se ka taa nin fɛ mais ale y'a yira k'a fɔ nin de ye a sira ye an bɛ tugu o de kɔ voilà an bɛ tugu o de kɔ o tuma n bɛ nin fɔ ka da fɛn jumɛn kan ayiwa a fɔra k'a fɔ baara ɲumanw a kɔfɛ nin duwawu ye nin bɛ kɛ a ma kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ fo a ka fɔ lahala kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw la n kan bɛ fɛn jumɛn ma a fɔ masalan k'a fɔ ni e tilala seli la ayiwa farida seli ninnu na ayiwa e ni karisa a ye ɲɔgɔn fɔ k'a fɔ fo a ka fɔ rabbana taqabbal minna komi n'i m'o fɔ a bɛ komi sisan e ye baara min kɛ kɔni a ma dafa yɛrɛ de o tuma duwawu de don a bɛ se ka kɛ ko duwawu wɛrɛ fana bɛ se ka kɛ cogoya min na mm, mm, mm. o tuma yɔrɔ in maaw ka yɔrɔ ninnu faamuya sabu n'a fɔra k'a fɔ nin ye fɛn ɲuman dɔ ye a kɛra nin lahala ninnu na nka lahala dɔ bɛ yen nɔ a ma fɔ olu la ee n'i y'a fɔ dɔ ɲɛ na k'a fɔ a nin ma fɔ nin yɔrɔ in na dɛ ale bɛ miiri de k'o tuma na ko nin fana ye kojugu ye wa ko in tɛ kojugu ye dɛ nka a fɛnna lahala min na o de b'a kɛ kojugu ye a fɔra lahala min na o de b'a kɛ kojugu ye k'a kɛ min komi dɔ salila ayiwa ala ka jɔn ɲuman dɔ ɲɛ na waati min ni seli balilen de don a ko karisa kana seli a tilala k'a fɔ a ɲɛ na ah ko est ce que ala bɛ sɔn ka ne jangata seli kan seli ye fɛn ɲuman de ye mm-hmm. ko ala t'i jangata seli kan dɛ mm-hmm. ala b'i jangata a ka ɲamarikan sɔsɔli de la a ka ɲamarikan sɔsɔli de la mm-hmm. o tuma o yɔrɔ in eh, fo mɔgɔw k'u janto la ka faamuya sɔrɔ olu la n'a fɔra k'a fɔ ayiwa fɛn min ye ko tigi ko tigi n'anw y'a fɔ o cogoya in na an b'a fɔ k'a fɔ ala kira de sallallahu alaihi wasallam sabu ale de y'a lase ale b'a lase ka bɔ alahu subhanahu wa taala yɔrɔ nka anw tɛ ala ka laɲini dɔn ala tɛnɛmɔgɔ an tɛ se k'o dɔn fo ale nana ni fɛn min ye ale nana ni kuranɛ in ye ale nana ni sunna ye o tuma na sallallahu alaihi wasallam n'a y'a bila yɔrɔ min na an b'a dan yen o la sisan an kun ye duwawu filanan min ta n'o ye ibrahim ani ismail olu fila de ka duwawu ye o tuma na an bɛ se k'o fara an ka duwawu kan n'a b'an ka duwawu la an b'a sinsin fana rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim o la mɔgɔ bɛ se k'a fɔ nin cogoya in na hali kelen komi i bɛ se k'a yɛlɛma n'i bɛ arabukan na sira dɔn k'a bɛn kelen fɔ cogo ma naam naam k'a fɔ n'a fɔ rabbana i b'a fɔ rabbi taqabbal minna taqabbal minni voilà baasi tɛ o la o tuma o bɛ kɛ kuranna duwawu la mɔgɔ b'o ɲininkali kɛ waati dɔ la hali kɔsa in na mamɛ dɔw y'o ɲininkali kɛ k'a fɔ kuranna duwawu waati dɔ i bɛ taa sɔrɔ a fɔra jɛmɛ e kelen b'a fɛ yali i bɛ se k'a yɛlɛma wa walima i bɛ se ka i ka laɲini dɔ don a kɔnɔ wa ɔhɔn laɲini bɛ don a kɔnɔ sabu o yɔrɔ in na e bɛ ka duwawu de kɛ e bɛ ka ala wele de kɛ nka nin fɔcogo min filɛ nin ye ayiwa komi a bɔra ala ka jɔn ɲuman ninnu a bɔra olu da la o tuma sika si t'a la barika bɛ o de la kosɛbɛ o tuma na i fana bɛ a fɔ ka da o de kan nka fɛn min ye kuma kɛcogoya nka k'o yɛlɛma baasi tɛ o la o la an bɛ se k'a fɔ nin de ye aya filanan ye duwawu nana o kɔnɔ a bɛ komi aya naani de tugutugulen bɛ ɲɔgɔn na duwawu b'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ aya naani fɔlɔ an y'o fɔ o kun ye makan sigili ye filanan o kun ye jumɛn ye o ye alikaba joli ye eh, wala alikaba fana o ye makan de ye o yɔrɔ in na o kun bɛ ka hami ni fɛn jumɛn ye o kun bɛ ka hami ni baara in minɛni o bɛ ka ala baara min kɛ k'a fɔ o tuma na an k'o fara an ta kan n'i sera ka ɲuman min kɛ ayiwa ala deli k'a fɔ ala k'a minɛ i k'o duwawu kɛ an k'o duwawu kɛ ɲɔgɔn ye fana o tuma an b'o duwawu fana kɛ halisa an ka baara ɲuman kɛlenw n bɛ ala deli ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ala k'o kɛ baara minɛnen ye o la ustaz muhamadu hali n'a kɛra kuma ɲɛbila de waati n'a cogoya kama i b'a ye nin yɔrɔ in na an ko duwawu naani tugura ɲɔgɔn na aya naani kɔnɔna na o tuma filanan Eh, ibrahima alayhi salam mm, mm. an'a denkɛ ismail mm, olu ye ala wele minnu na rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim o tuma na aya kɛmɛ ani aya mugan ani wolonwula na aya kɛmɛ na ani mugan ani seegin na duwawu de fana nana kɔnɔ o fana tugulen bɛ nin na nka a fana bɛ makan ni alikaba ko in kibaruya de la nka laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛra o la

ɛɛ ninnu fila u fila de ka kumakan ye nin ye fa ani den nin du barikalen ye mhm. du min ayiwa ɛɛ alahu subahana wa taala m'a ɲɔgɔn bila adamadenya la dugukolo kan n'o ye ibrahima alayhi salam sabu n'a nana an kuntigi mahamadu sallallahu alaihi wa sallam a bɔra nin du in de la a bɔra o de la ale bɔra ismail de la ismail fana bɔra ibrahim de la o tuma ninnu fila u bɛ ka ala deli tuguni

o tuma o de kama an ko k'a fɔ n'i y'a lajɛ ayiwa kuranɛ la walima min nana hali sunna la alahu subhanahu wa taala a ka diina tɔgɔ min bɛ a la n'o y'a tɔgɔ lasila foroba tɔgɔ ye a nɔfɛ mɔgɔw fana tɔgɔ ye o ye o ye silamɛya de ye koyi kabini an fa adama alayhi salam fo ka taa se muhamadu ma o ye silamɛya de ye waati dɔ la maaw bɛ se u ɲɛ sɔrɔ lahala dɔ la u bɛ tɔgɔ dɔ ta u yɛrɛ ma yahudiya nasara sabi n'o tɛ silamɛ de don wala a filɛ nin ye ninnu bɛ ka ala de deli k'a fɔ ko ala k'u kɛ silamɛ ye ɔ o silamɛya min filɛ nin ye o yɛrɛ fana ye yɛrɛ kolo ye silamɛya yɛrɛ kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye k'i yɛrɛ kolo k'i yɛrɛ di ala ma i yɛrɛ di ala ma o de ye silamɛya ye ɔ o yɛrɛ di min fana filɛ nin ye n'a bɛ bɔ i yɛrɛ la ala subhanahu wa taala bɛ jɔn minɛ ni o de ye n'o tɛ bɛɛ lajɛlen ye ala de ta ye koyi i tɛ se ka bɔ ala taya la dugukolo min filɛ nin ye e tɛ se ka taa taa yɔrɔ wɛrɛ la sankaba i b'o de kɔrɔ ayiwa i bɛ taa sira min na fana i bɛ taa laban yɔrɔ min na i se tɛ a la n'a don sera hali n'a y'a sɔrɔ i yɛrɛ ka kuma i bɛ kan de kɔnɔ garidiw b'i kɛrɛfɛ zandaramuw b'i kɛrɛfɛ ayiwa armɛw b'i kɛrɛfɛ malikal mawti fana bɛ n'i ta ka taa n'i ye k'a fɔ o tuma na e ala de ta ye nka jɔn minnu fana sɔnna ni o ye u dusukun na k'a fɔ anw ye ala de ta ye ala kan bɛ olu de ma o de ye silamɛw ye o tuma an bɛ ala deli ala k'an fara olu kan minnu sɔnna ala ye k'a fɔ an ye e de ta ye ayiwa an y'a fɔ an m'a fɔ e ta ye nka anw sɔnna k'a fɔ an ye e de ta ye an y'an yɛrɛ kolo i ye i ko an k'a kɛ cogo min an k'a kɛ ten o tuma ninnu ye o duwawu de kɛ rabbana waj'alna muslimayni lak wa min zuriyatina ummatan muslimatan lak anw ka bɔnsɔnw fana i ka manton bɔ olu la minnu ye silamɛw ye minnu ye yɛrɛ kolobagaw ye u ye o la nin yɔrɔ in na sa n'i y'a ye ala ka jɔn ɲuman ninnu maaba ninnu ka duwawu u ye duwawu kɛ u yɛrɛ fila ye ka duwawu kɛ u bɔnsɔnw fana ye an hakili la o kɔni ayiwa hakilima bɛɛ lajɛlen mako bɛ nin na k'a kɛ i yɛrɛ ye ani min fana bɛ bɔn i la ɛɛ halisa ayiwa duwawu ninnu tɔ bɛ yen nka an bɛ jɔ nin yɔrɔnin in na dɔɔni waati ni a cogoya kama ko rabbana wajalna muslimayni lak min zuriyatina ummatan muslimatan tɛ an ka se ka tara olu yɛrɛ ma tuma min na u bɛ nin duwawu in kɛ u tun tɛ silamɛw ye wa silamɛw de kun don yɛrɛ kolobaw de kun don nka ni nin fɔra yɔrɔ o yɔrɔ o kɔrɔ de ye ka i sabati nin kan u ka sabati silamɛya in kan fo ka taa ala kunbɛn ɲɔgɔnya n'a fɔra k'a fɔ k'an kɛ silamɛ ye a kɔrɔ ye o de ye mun na n ye nin fɔ sabu kuma dɔ bɛ yen n'o waati dɔ la n'a fɔra ayiwa dɔw bɛ munumunu k'a fɔ k'u bɛ fiɲɛ de don a la k'a fɔ a man ka fɔ o cogoya in na k'a sɔrɔ baasi tɛ a la ayiwa ni alahu subhanahu wa taala ye maa min garijɛgɛ den na ayiwa an bɛ dugawu kɛ k'a fɔ ala k'a balo ala k'a kɛ silamɛ ye dɔw b'a fɔ k'a fɔ ko a silamɛyalama de nana sabu a nana hadisa dɔ la ko kullu bun adamu

kɔmi an ye min fɔ suratul fatiha ta la n'o ye ihdina siratal mustaqim eh, dɔw min b'a fɔ k'a fɔ ayiwa nakarili ni ayiwa kanagɛlɛya k'e b'a fɔ k'a fɔ ala k'an kana k'o kɔrɔ ye k'a fɔ k'i tɛ kana de kan ayi an bɛ kana kan nka an ka laɲini ye de ala k'an sabati o kan o tuma na n'a ko ayiwa rabbana wajalna muslimayni lak o tuma na ka dugawu kɛ u yɛrɛ o tuma na o duwawu in an bɛ se k'o kɛ an yɛrɛ ye o bari an ka kan k'o kɛ an yɛrɛ ye k'a fɔ aa ala ne kɛ silamɛ ye ala n bɔnnaw kɛ silamɛ ye o tɛ nin ye ibrahima alayhi salam nin ye a ka duwawu ye nka nin duwawu in na fɛn wɛrɛw nana olu fana fɔra olu bɛɛ lajɛlen forobafɛnw de don ibrahimu y'a fɔ komi an fana bɛ se k'a fɔ cogoya min na o tuma halisa ni alahu subhanahu wa taala ye sigi wɛrɛ yira an na ayiwa an ni suna tv jɛkulu an na ɲɔgɔn hakili jigin nin bɛɛ lajɛlen na kuranna nɔɔrɔ in kuranna min alahu subhanahu wa taala y'a kɛ nɔɔrɔ ye ɔ ni a ye maa min dusukun nɔɔrɔ e kɔni e bɛ yelen de la i bɛ taafan dɔn i bɛ nafan dɔn i ɲɛsinnen bɛ yɔrɔ min i b'o fana dɔn i ka laɲini ye min ye i y'o dɔn laɲini jumɛn b'an bolo arijɛnɛ ye an k'o sɔrɔ ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala k'an kisi ɔ ni maa min ni kuranna ko tɛ e ta la sa o kɔni bɛ dibi de la ɔ n'a tigi mana diɲɛ sira fɛn o fɛn na ka kalan suguya fɛn o fɛn na ayiwa maaw ka titiri bɛɛ lajɛlen